Kudzitukumula kumawononga banja. Lero tifuna tigawane njira folo za mmene anthu amadzitukumulira m'banja komanso mmene iwowo amawonongerera mabanja awo kudzera mu njira ngati imeneyi. Mabanjatu ena sikuti akulephera chifukwa cha mavuto amene akukumana nawo m'banjamo ayi. Komano mabanja ena akukanika, akusokonekera, zinthu sizikuyenda bwino chifukwa cha chinthu chimene chili cha simple kwambiri, chifukwa chonena kuti winawake akudzitukumula m'banjamo. ndiye pachizungu timati pride kapena kuti ego so kuzitukumula kwanu kuzipopa kumene kuzimva kuzikweza kumeneko ko kutha kuononga banja lanu pang'ono ndi pang'ono mwinanso inuyo osadziwa kuti zimene mukupangazo mukuononga banja ndiye zinthu folo zimene tifuna tigawane tiyambe ndi choyamba always wanting to win arguments Pali anthu ena amene amafuna iwo nthawi zonse azingokhala ongowina. Argument iliyonse imene yachitika m'banja, owina azingokhala iwowo basi, mnzawo asawineko ayi. Ndiye kukangana kwina kulikonse kumasanduka mpikisano. So, zachoka pa kumvetsetsana paja komano zapitano pa kuwina. Yasandukano Super League, kuti afuna iwowo azingowina ma games ndi kumanyamula ma 3 points. so mtima ungofuna kungopanga win ndi mtima umene umagundana ndi kuzitukumula kapena kuti kuzikweza mumafuna muzingokhala owina nthawi zonse mukufuna muzingopanga prove a point so mukusakasaka kwanu kopanga prove a point iko you lose your partner in the process kudzitukumula kwa number 2 komwe kukuononga mabanja struggling to apologize Palitu anthu ena amene amakanika ndithu kuti apepese ngakhale akuzidziwa kuti iwowo ndi olakwisa. So pansi pa mtima ndithu ukudziwa kuti ichichi ndalakwitsa ndi ineyo komano wasankha kungokhala chete, kukanika kuti upepese basi, kuti milomo ingogwedera, kukanika ndithu kumaona ngati ndi chintchito. So chikuchitika nchani? Chimene chimachitika ndi kudzitukumula ndithu kumene iweyo uli nako. So umachedwa kunena sorry. So pride yako ijayo yakhala yofunikira kwambiri kusiyana ndi mtendere wa m'banja. So no wonder banja likamasokonekera or likamapanda osayenda bwino chifukwa cha chikhalidwe chako chimenechichi nde uzidzadabwa. Kuzitukumula kwa number 3 komwe kukuononga mabanja, keeping score of mistakes. Palitu anthu ena amene amalemba chilichonse cholakwika chimene walakwitsa wachikondi wawo. So nthawiyo ikakwanira imene akufunayo kumakhala kumukumbutsa. tsiku lakuti unandilakwira zakuti chaka cha 1997 unandipangira zakuti chaka cha 2005 tsiku lake ndilakuti lakuti lachinayi madzulo mwakuti mwakuti unandipangira zakuti ndi anthu odabwitsa amene zinthu zofunikira zina samakumbuka komano mnzawo walakwitsa kena kalikonse nde amakumbukira amachita kukalemba ndithu mu diary lero wandilakwira zakuti so just keeping score of ma mistakes mwalisandutsa banja lija kuti lingokhala scoreboard lomwe akachonga kuti lero chachitika ndi ichi wachinya ndi uyu waluza ndi uyu mwalisandutsa scoreboard mmalo moti likhale banja kupanga khalidwe ilili ndi chinthu chachikulunso chizindikiro chachikulunso choti mkati mwa inuyo muli kuzitukumula ndi kuzimva ndithu kwambiri kuzitukumula kwa namba 4 komwe kukuononga mabanja silent treatment pali anthu enatu amene amasankha kungokhala chete so they choose silence instead of solving the issue vuto akulidziwa kuti ndi ili mmalo moti angopita straight pa issue ija ndikuisova they choose kungokhala chete pachizungu timati silent treatment so amaoneka ngati anyanyala pali chichewa china amati kudunda amaoneka ngati angodunda akwiya sakumuyankhulisa okondedwa wawo chinthu chimene chikanatha kutha easily komano chifukwa cha iwowo kamtima ka ego and pride kakuzitukumula kamene kali mwa iwowo asankha kungokhala chete kumpanga ignore partner wawo olo ngakhale atakhala kuti iyeyo akufuna mwina kuti apange fix ma issues so mukupanga create emotional distance osaganizirana or maganizo anu kuti akhale otalikana instead of connection malo moti m'banja mupange connection banja ndi connection and then inuyo mwasankha kupanga chinthu chomwe chili cha opposite ya connection iyo reality check pa khalidwe limeneli ili chimene tikuyenera tidziwe nchonena kuti kudzitukumula kapena kuti pride imatha nthawi zina kumamveka ngati kuti zikutheka ah I'm powerful when I do it ndimaoneka kuti ndine wamphamvu kwambiri komano chimene mukuyenera muchidziwe ndichonena kuti it slowly kills banja lanu so banjalo limalipanga kill bwanji limapha bwanji banja lanu one zimayamba kupha communication simmayankhulana simmalumikizana komanso zimapha respect mulemekezana bwanji wina wake ndiozipopa ndiozikweza ozitenga ngati iye ndiofunikira winayo ndiosafunikira and finally zimapanga kill love video ya lero itseke ndi mawu onena kuti tikuyenera tidziwe kunena kuti sungakhale iweyo owina m'banja chifukwa chokuti nthawi zonse umangomuchinya wachikondi wako chifukwa chimene ukuyenera kudziwa nchonena kuti ngati wina